ndị be anyị ndewonụ abụ m amalinze jeje azị ana m agakwa n'ihu na iwetara ọmụmụ asụsụ igbo maka ndị okenye nke a bụ ihe nkọwarụ n'ime asụsụ igbo na nchịkọta ụka nke amalinze igbo educational isiokwu n'ihe mmemme nke mwepụta nke taa bụ ịhazi ọtụtụ ihe ga gbasara mkpọhie na nghọtahie n'okwu asụsụ Igbo anyị nke sitere na egechaghị ntị nke ọma ma ọ bụ etinyeghị ezi akọ mgbe a na-ekwupụta ya ha dị ọtụtụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị iwu megidere na anyị ga-agbanwerịrị were bido ugbu a kpọba ha ihe kwesịrị ekwesị maka na ndị be anyị sịrị ihe a kpọrọ aha ya fee n'isi mara na aha ahụ awụghịkwa aha ya okwu mbụ anyị ga-eleba anya na ngalaba nke ugbu a bụ ilu okwu nke a a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ka e si ekwu ilu okwu a bụ a nyụkọta mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ nke a pụtara na ọtụtụ ndị mmadụ ga-agbakọta na-anyụkọ mamịrị otu ebe ka o were gbọọ ụfụfụ ndị be anyị unu maara na a na-adọpụta ilulu okwu site n'ihe a hụrụ ndị mmadụ na-eme maka na ilulu okwu nke a bụ ihe a hụrụ na-eme eme ka e ji ewere ya wee kwuo okwu ya bụ na nkwuzi ilu okwu a bụ ị na-anyụ mamịrị ebe mamịrị gị na-ada ị nyụọ ya otu ebe ọ bụ ya ka ọ ga-agba ụfụfụ ọ bụghị a nyụkọọ ya a gbakọta nyụkọọ mbanụ a nyụkọọ mamịrị ọnụ maka ndị mmadụ na-eche na ọ bụ mgbe ndị igwe mmadụ nọkọtara otu ebe were nyụkọọ mamịrị otu ebe ọ gbọọ ụfụfụ ha mbanụ anaghị eme nke ahụ emenụ mbanụ nke a abụghị ihe na-eme eme ahụbeghị ebe ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ ọnụ were na-anyụkọta mamịrị otu ebe mbanụ ọ bụ onye gaa ọ nyụọ nke ya ọ bụ naanị ndị isi adịghị mma ga-eme otu ahụ mana ọ bụrụ na o nweghị onye hụrụ ebe nke ahụ na-eme ya biko bịa kọọrọ anyị ọ bụ otu onye na-anyụ mamịrị nyụọ ya otu ebe ọ gbọọ ụfụfụ mana onye hapụ ịnyụ mamịrị otu ebe na-efesa ya efesa ọ ga-agba ụfụfụ ọ daa n'ala obi ya ọ baa n'ala ala amịrị ya ọ ga-agba ụfụfụ ya ka a na-akpọ ịnyụ mamịrị arụrụ ala ya ifesa ya efesa nke a dị iche na ịnyụkọta ya ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ya ndị be anyị nke a bụ okwu amamihe ka unu ghọta na ilulu okwu a bụ a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ nọkọta nyụọ mamịrị otu ebe ọ gbọọ ụfụfụ maka a na-eme ya eme ndewonụ ndị be anyị eji m n'aka na nke edola onye ọbụla anya achọziri m bido ugbu a onye na-ekwuzi ilulu okwu a ka ọ na-ekwute ya nke ọma a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ya bụ otu onye nyụkọọ mamịrị ya ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ enweghị mgbe ndị igwe mmadụ ji agbakọta ọnụ anyụ mamịrị ọ kwa unu ghọtara ihe m na-ekwu ndị be anyị daalụnụ maka ige ntị cherenụ aka ọrụ anyị n'oge ọzọ anyị ga-ewulitekwa okwu ọzọ n'ihe nkọwarụ n'ime asụsụ Igbo na nchịkọta ụka a ka m bụkwa onye nke unu Amalinze jeje azi ndewonụ biko sonyerenụ anyị binyere anyị aka n'ụdịrị subscribe ka ozi anyị were na-erute unu oge ọbụla anyị wepụtara ya welierenụ anyị isi aka elu ma ọ masị gị please subscribe to our channel and give us a thumb up if you wish